porofite parenthèse wɛrɛ fana fɛ o fana kuma cayara kosɛbɛ n tun tɛ fɛ ka n da don a la n'o ye Oudé Mill ni Malakey ka histoire ye i y'a mɛn dɔw ko Tal B de ye Malakey bila ka Oudé Mill clasher u y'a fɔ u y'a fɔ u y'a fɔ dɛ dɔw y'a fɔ Malakey ye min kɛ Oudé Mill la a tun man ka kɛ a kuma caman caman caman caman fɔra y'a mɛn denmisɛnnin mankan ni denmisɛnnin kɛlɛ don n tun tɛ fɛ ka n da don a la mais n da don yɔrɔ bɛ k'a la yɔrɔ jumɛn ye Oudé Mill yɛrɛ y'a fɔ a ka dɔnkili la ka ne yɛrɛ tɔgɔ don a la ko a fɔ i ka grand ye a k'i mara ko mɔgɔ t'i teri janfa wari kama ko la preuve ko a seginna sidiki fɛ yen i y'a mɛn n tɛna jaabi parce que nin ale ko min tɛ n dɔgɔnin yɛrɛ ale ye n den de Awɔ, i. ye ninnu fila bɛɛ yɛrɛ ye n den de ye ninnu fila bɛɛ ye n den de ye n bɛ min f'u ye dɔrɔn ɛɛ Oudé Mill bɛ se dɔnkilida la a k'a ka dɔnkili da C'est bon. Malakey bɛ se dɔnkilida la a k'a ka dɔnkili da Ça, c'est bon. mɔgɔ si kan'u nɛgɛn ka t'u bila kɛlɛfu ni clash fu la anw bɛ clash dɔn anw ye clash kɛ an b'a inconvénient dɔn an b'a avantage dɔn i y'a mɛn an y'a laban ye avenir bɛ ninnu na avenir b'u bolo u ka dɔnkili da u ka nafa sɔrɔ a la sira wɛrɛ fɛ n bɛna don histoire la ne ye Oudé Mill dɔn Malakey ɲɛ Oudé Mill siɲɛ n t'a dɔn n'a siɲɛ fɔlɔ don waa siɲɛ filanan don ka yɛlɛ scène kan a kɛra palais des sports la a don u ko k'a tɛ jouer ne yɛrɛ de nana ne y'a la jouer ka commentaire ba k'a kan n ko mɔgɔw k'a lamɛn denmisɛnnin min don talent b'a la don nataw la a bɛna sangaba sɔrɔ n ko mɔgɔw k'a lamɛn ne yɛrɛ ye dɔn kɛ a nɔfɛ scène kan o fɛnɛ kɔfɛ jagɛlɛya casting na tomikɔrɔbugu n y'a invité a don a nana o bɛɛ fɛnɛ kɔfɛ n y'a f'u ɲɛna mɔgɔw ka bila la n y'aw kɔrɔkɛ de ni n bɛ se ka fɛn fɛn kɛ aw ye y'a mɛn mais mɔgɔ n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ n'i tilara ka olu fɔ o o bɛ kɛ baraji cɛn y'a o bɛ kɛ baraji n tɛna don o yɔrɔ détail la donc c'est k'a jira mɔgɔw la foyi tɛ ne moi j'ai rien contre Oudé Mill u bɛ ni Malakey nana ɲɔgɔn dɔn an ye baara daminɛ Oudé Mill ni Malakey fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn sani ne yɛrɛ cɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ studio la u bɛ baro kɛ u bɛ yɛlɛ kɛ u b'u ka fɛnw kɛ i y'a mɛn u y'u ka featuringw kɛ u y'a bɔ Malakey ka album kɛra a ye Oudé Mill invité palais la u ye fɛnw kɛ kɛlɛ nana cogo di kɛlɛ nana ni an ko histoire ani ye jɔn ye ani ye mali rapu kanubaga dɔ ye je pense ani wudemili fɔlɔ de tun bɛ ɲɔgɔn dɔn n t'a dɔn u ye ɲɔgɔn dɔn cogo di n t'a dɔn u ka ɲɔgɔndɔn kadiri bɛ cogo di n tɛ n da don o yɔrɔ la apre ani ni malake fana nana ɲɔgɔn dɔn dun bɛɛ bɛ dɔnkili di ne tun tɛ ani malake ka relasiyɔn kalama u bɛ ɲɔgɔn dɔn ani malake ye ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn dɔn kadiri min fɛ n t'a dɔn u ye kuma min fɔ ɲɔgɔn ye n t'a dɔn mɛ n kɔni b'a dɔn malake ko ka d'a ye kosɛbɛ a ye malake kanu a ye malake kanu ani malake bɛ baro kɛ kosɛbɛ donc don dɔ la a donna a ka istuwari dɔ la ka istuwari ɲɛfɔ malake ye mɛ a m'a ɲɛfɔ malake ye

e b'a faamuya a ye istuwari kɛ dɔnkili a ye istuwari kɛ dɔnkili ye i bɛ dɔnkili lamɛn a daminɛ f'a laban wudemili tɔgɔ t'a la dɔnkili daminɛ f'a laban lil bɛn tɔgɔ t'a la kilasi t'a la nɛnini t'a la dɔgɔyaman t'a la a ye dɔnkili ye sɔrɔ a ye dɔnkili bɔ dɔnkili diyara dɔnkili bɔlen yɔrɔ dɔnkili yɛrɛ bɛ da yɔrɔ dɔnkili ma dali ja gɛlɛya la parce que mɔgɔw fana fɔ ko ne de y'a bila ka wudemili clash dɔnkili dilanna magas ka studio la big boss music a ye dɔnkili bɔ dɔnkili tun man ka bɔ yɛrɛ a ye dɔnkili ci ani ma ani ka dɔnkili lamɛn parce que ani y'a diya mɔgɔ ye dɔnkili diyara ani ye ani ye mɔbili san malake ye donc ani tun bɛ fɛ ka mɔbili in di malake ma surprise de la o yɔrɔ de la ani ye ne wele an ka surprise kɛ malake la ne don yɔrɔ filɛ histoire in kɔnɔna la Donc trente un su an taara an ye mobili di malake ma surprisi kɛra donc an ye wideyo ni fɛnw kɛ yɔrɔ in kɔnɔna la donc dɔnkili wideyo bilara nɛti sanfɛ kuwa o de y'a to dɔnkili in yɛrɛ bɔra tuma tun ye dɔnkili bɔ dɔrɔn dɔnkili d'an ma an ka dɔnkili lamɛn a diyanyemɔgɔ don a banna a ye fɛn d'a ma e bɛ faamuya so na nin fɛn dɔn min ka ale ka ɲi ale bɛ edariz di mɔgɔ ma a b'i kan wawa o kɛra trente un su desanburu i y'a mɛn dɔnkili bɔra aa bɔn mɔgɔw komansera k'a fɔ ne ye talibi ese malake tɛ ka wudemili de kilasi ne ko a bɛ wudemili kilasi cogo di n ko mi ko kuma jumɛn min ni dɔnkili kɔnɔna la n k'a tɛ ka wudemili kilasi dɛ n y'a wele ko mala mɔgɔw bɛ k'a fɔ de ko ani an dɔnkili kɔnɔna la ko istuwari in bɛ wudemili de kan y'a mɛn A ko non histoire tɛ Wudemili kan n ko bon quel qu'en soit i terikɛ de don même n'a terikɛ yɛrɛ tɛ a baarakɛ ɲɔgɔn don a wele téléphone na i k'a fɔ a ɲɛna a k'a faamuya sani a ka taa kɛ histoire ye ɲɛfɛ a kana kɛ ɲɔgɔn faamuya baliya ye Malake ni Wudemili kumana o Wudemili y'a kɛ comme zuru zuru non foyi tɛ yen a kɔfɛ Wudemili bɛ Malake bɛ Wudemili photo poster mais Wudemili tɛ sɔn ka Malake photo poster y'a mɛn o kɔfɛ an ye ɲɔgɔn ye sidiki fɛ yen Malakey ni sidiki ka dɔnkili bɛ ka dilan don min na Oudé Mill yɛrɛ tun bɛ studio kɔnɔ a ni mala ye baro kɛ a yɛrɛ tun bɛ ka hakilinata di dɔnkili in kan a ko ni mala ye nin yɔrɔ in kɛ tan a bɛ ɲɛ n'a ye nin kɛ tan a bɛ ɲɛ o bɛɛ kɛra ka sɔrɔ dɔnkili in bɔra i bɛ k'a faamuya bɛɛ kɛra an ni sɔn o bɛɛ kɛra an ni sɔn kɔfɛ donc kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen i bɛ k'a faamuya u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ baro kɛ u bɛ tɛmɛ a ee maintenant à ma grande surprise Oudé Mill ka concert date bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn Oudé Mill taara son bɔ ka ne ni Malakey clash Malakey y'ale teri de ye o y'ale janfa wari kama o y'ale janfa muso kama o y'ale janfa mɔbili kama ka hinɛ don mɔgɔw la mɔgɔw fana ye Malakey kɛ mɔgɔlankolon ye ko Malakey ye mɔgɔ min ye a b'a teri janfa wari kama wa mɔgɔ min don a ni Tal B bɛ ɲɔgɔn fɛ bon Tal B bɛ sɔn clash ma Tal B de y'a bila clash la bɛɛ wulila ka Malakey dɔgɔ solomana n ye dɔnkili lamɛn don min na n ko Malakey i kana kuma ne yɛrɛ fɛnɛ ma kuma n ko ne ye nin ko in faamuya Oudé bɛ fɛ ka clash kɛ ka buzz wuli k'a ka concert kɛ n'an kumana sisan n'an y'a ka buzz tiɲɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'a ka concert tiɲɛ parce que mɔgɔ min don Oudé Mill fɛnɛ a ye Malakey dɛmɛ a ka concert publicité la a wulila ka na fa a ka concert la n ko n'o y'a sɔrɔ a ye clash in kɛ walasa k'a ka concert de labɛn a ka concert ka marcher an kana kuma an kana a répond hali ni mɔgɔ min kumana k'i ye k'Oudé Mill clash kana foyi fɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka buzz d'a ma a ka concert ka marcher kana kuma i bɛ k'a faamuya donc an ma kuma a ye buzz kɛ a y'a ka concert kɛ concert marchera a ka concert fara hali o bɛɛ la n ko kana kuma kana kuma kana don clash in kɔnɔ kana don nin ko in kuma kɔnɔ u taara u sigi interview la u ye kuma caman caman fɔ i y'a mɛn ɛ ne ni sidiki cɛla i ko ne ye sidiki janfa wari kama ne tilara ka segin sidiki kama yɔrɔ cɛnin y'o bɛɛ fɔ parce que u b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye n'i y'a fɔ ne ma dɔrɔn ne bɛ kuma ne tɛna don o détail la quoi n y'a fɔ bɛɛ n y'a yira bɛɛ la sidiki ye ne ka mɔgɔ de bi fɛn o fɛn ye mɔgɔ min diya o k'o fɔ n'i ko n y'a ka jɔn ye o n y'a ka kɔgɔ ye o n tugura a ka wari kama o foyi tɛna ne bila ko n bɛ Sidiki dɔgɔya foyi tɛna ne bila ko n bɛ kunkanniya dɔ ta k'a ɲɛsin Sidiki ma ne de y'a fɔ hɔrɔnya la an ye kɛlɛ kɛ mɔgɔw tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ye fɛn dɔw ye an y'o faamuya an y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye n terikɛ tɛ bi dɛ c'est mon frère o y'o parenthèse ye donc n tɛ don hali o réponse kɔnɔna la O to yen ne ni Sidiki seginna ɲɔgɔn ma kun min na ne ni Sidiki ye kɛlɛ ban kun min na ne ni Sidiki de b'o dɔn o ye tiɲɛ ye donc mɔgɔ si ka kuma tɛna n bila ka fɛn wɛrɛ fɔ o kɔnɔna na n bɛ bɔ o kɔnɔna la ɔnhɔn n ko n'a ye buzz in kɛ k'a ka concert kɛ a ka concert marcher a to yen unhun a y'a ka concert kɛ a marchera un mɔgɔ caman ye Mala wele non Mala i ka kan ka répond unhun Mala i fana ka kan ka dɔnkili bɔ Mala i ka kan ka nin kɛ n ko non non non n ko ɛɛ ni concert tɛmɛna unhun Oudé Mill ye ne yɛrɛ den ye n bɛ Lil Ben yɛrɛ dɔn n b'a f'u ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ k'aw nɛgɛn aw ka clash kɛ a tigi t'aw ka hɛrɛ fɛ ayi a tigi t'aw ka hɛrɛ fɛ clash tɛ aw ka style ye mɔgɔ ma Oudé Mill dɔn ni clash ye a ye dɔnkili duman d'a ka dɔnkilininw da mɔgɔw kɛr'a fɛ o kama mɔgɔ ma Malakey dɔn ni clash ye a ye dɔnkili dumanninw da mɔgɔw kɛr'a fɛ o kama a ye taa o kelen in fɛ mais yɔrɔ min bɛ ka Oudé Mill lafili parce que a ye clash in bɔ tile fila son in lamɛnra trop bon ni son lamɛnra trop a bɛ diya artiste ye mɔgɔ y'a wele wele a ye concert caman kɛ a ye cachet sɔrɔ mais n'i y' e ye clash ni cachet ni fɛnw bɛɛ sɔrɔ e y'a sɔrɔ Malakey ye min clash la Malakey ma kuma Malakey ma foyi fɔ e e yɛrɛ ka kan ka Malakey barika da mais Malakey kana don clash kɔnɔ concert tɛmɛn dɔrɔn Oudé Mill kana n'a fɔ a ni Malakey tɛ clash la ayi ne ma Malakey bila ka Oudé Mill clash wa Malakey yɛrɛ ma Oudé Mill clash Malakey ye Oudé Mill to ɲɔgɔn ɲɛ sira la Oudé Mill k'a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkilida la a ka mɔgɔw la convaincre a k'a ka jama sɔrɔ clash i b'a daminɛ dɔn i t'a laban dɔn dɛ anw b'a dɔn anw y'a kɛ wa clash ye tiɲɛni min don anw ka carrière la an b'a dɔn e m'a ye fo bi hali Malakey filɛ nin bi mɔgɔ dɔw bɛ Malakey kɛlɛ mɔgɔ dɔw b'u ban ka Malakey ka son lamɛn mɔgɔ dɔw b'u ban ka sɔn Malakey ye Parce que ko kɛlɛ min bɛ u ni ne ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ne ka kɛlɛ don Malakey kɔnɔnada la kɛlɛ min bɛ aw ni ne Tal B ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ne ka kɛlɛ de aw ni ne de b'o kɛlɛ kɛ aw ni ne de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si ni Malakey ye kɛ ɲɔgɔn y'a mɛ hali mɔgɔ bɛ ban Malakey ka son partager mɔgɔ dɔw b'u ban Malakey lamɛn ko parce que Tal B ka petit don Tal B ka denmisɛnnin don a bɛ ja gɛlɛya la non non Malakey ka concert ɲɛkɔrɔ la n y'a fɔ bɛɛ ye Malakey ɲɔgɔn talent Malakey ɲɔgɔn voix Malakey ɲɔgɔn min b'a la denmisɛnnin kunda Mali ma deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kana Malakey dɛmɛ Tal B kama Mali kana Malakey dɛmɛ Malakey yɛrɛ kama a y'a dɛmɛ Mali kama parce que ni Malakey ye chance sɔrɔ Malakey bɛ taa ni Mali musique ye yɔrɔ la mɔgɔw hakili tɛ min na a b'a la a fɛn bɛɛ b'a la aw kana u nɛgɛn ka don clash la aw kana u nɛgɛn ka don kɛlɛfu la aw kana Malake kɛlɛ paseke ko tali bɛ mande ye yɔrɔ ne yɛrɛ tɛ dɔgɔ yɛrɛ ne ka diya mɔgɔ ye ni bɛɛ kɛra ne fɛ dɔrɔn a ma ɲi ne Solomana ne taa ni sita o ye ne ka ɲɛnɛmaya taabolo ye i m'a faamuya ne kanubaga wolomalen de don ne kanubaga bɛ kɔnte ne kanubaga bɛ sɛnsɛn de bɛɛ ma dan ka ne kanu ayi parce que dusutan den tɛ se ka ne hypocrite tɛ se ka ne kanu ayi dɔnku aw kana Malake kɛlɛ ne kama a y'a lamɛn a y'a pataze o sira fɛ kumasoyala ka u de min bɔ fili la Malake ma clash si t'an ni Malake cɛ foyi t'an cɛ n'a b'a ka dɔnkili da a k'a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkili da la a k'a ka carrière kɛ a kana nin sama ka taa yɔrɔ si ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'u nɛgɛn u bɛ k'a nɛgɛn i y'a mɛn sinon i y'i ka concert kɛ i y'a dabɔ concert nin kama i ye concert fa concert tɛmɛna unhun concert ye su kelen de ye su kelen carrière bɛ se ka taa fo san kɛmɛ fo san kɛmɛ yɔrɔ unhun jɔrɔ n'i ka carrière ye kana jɔrɔ n'i ka concert ye kana jɔrɔ ni buzz ye unhun n b'o f'i ɲɛna o ye tiɲɛ ye k'o kuma datugu donc Solomana an bɛ sunkalo la anhan n tɛna kuma janya bilen i y'a mɛn n tɛna kuma janya bilen kuma kɔnɔna na fili tɛ ban ka hakɛto ɲini kɛ mɔgɔkɔrɔbaw fɛ parce que facebook la i t'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i lamɛn a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ en ligne a bɛ se ka kɛ dɔnnibagaw bɛ en ligne a bɛ se ka kɛ an falamɔgɔw bɛ yen an balamɔgɔw bɛ yen kuma kɔnɔna la n'i ye kuma kolon fɔ bɛ ni n donna mɔgɔkɔrɔba min gasi la n bɛ hakɛto ɲini kɛ olu fɛ i m'a fɔ n bɛ hakɛto ɲini kɛ olu fɛ k'a fɔ n ka fanw fana ye ne yɛrɛ t'a fɔ n ka fanw ne b'a fɔ n ka famille de famille de bɛ ne bolo ɲɛnɛma ɲɛnɛma ni sunkalo tɛmɛna unhun an ye ko in bila yɔrɔ min na ni Ala sɔnna o ma an bɛna a ta yen ɲɛnɛma nka nin wagati in na un n ka baara concentration ba bɛ jagɛlɛya artistes kan unhun Faiza o ka EP bɔra bɛɛ bɛ se ka taa a lamɛn unhun ni sunkalo tɛmɛna Gali Bandi ka EP bɛna bɔ bɛɛ ka taa a lamɛn unhun Malake fana bɛ laban na labɛn na n b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka taa a lamɛn unhun dɔnku n bɛ jagɛlɛya baara kɔnɔna na ani n kan ka festival minnu labɛn ani studio baara wɛrɛ minnu bɛ yen n b' olu labɛnw na mɛ ɲɛnɛma yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔkow fana bɛ yen y'a mɛn ni seli fana tɛmɛna n bɛ labɛn fana na ka taa Côte d'Ivoire sidiki jabate quand même bɛ ka concert belebeleba labɛn yen kelen bɛ kɛ vip ye o bɛ kɛ le quatorze kelen bɛ kɛ u ka palais la o bɛ kɛ le quinze i y'a mɛn donc kun dalen bɛ yen n kan ka taa Sidiki soutenir a ka concert la donc n'o bɔra yen fɛn tɔ minnu bɛ yen olu tɔw bɛ na le donc nin tun ye n ka actualité kunkurunin ye solomana k'o di n ka jama ma ɲɛnamaya kɔnɔna na n ka dugawu kɛ gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ sunkalo in na ala ka caman bɔ a la kurantigɛ ni tɔɔrɔ minnu bɛ yen ala ka caman bɔ a y'a mɛn halisa ka dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ mali ye an'a den bɛɛ ala ka jamana in ba ɲɛnɛmaɛnɛma solonmana aw tɛ dɔn solon sabu

an kana ɲɔgɔn sago lawuli parce que ne ye mɔgɔ min ye ne fitinɛ man ɲi ne sabu man ɲi ne sitanɛ man ɲi y'a mɛn n bɔra n ka bana la n ka silansi kɔnɔna na n ka kalimu kɔnɔna na a ye kow to ten aw kana kow lawuli o ye duwawu don ye o ye conseil ye k'a di denmisɛnninw ma ka kuma bila nin yɔrɔ in na hakɛto b'a la ha ɲɛnɛma i ka tora i ka tora kɛ ka ko n kun dɛ ale ka ɲi maa ma ale bɛ farikolo bɔ ɲɔgɔn na donc aw k' an bɛ ɲɔgɔn na vraiment